igbo mụrụ nze mụọ ọzọ anyị ekene unu dịka anyị na unu na-anọkwa ụbọchị fraịde ọbụla ebe anyị na-ewetara unu akụkọ ifo nke anyị na-esi n'ime na-akụziri ụmụaka ihe ndị ha kwesịrị ịmụta dịka ọ dị n'omenala igbo ee ụmụaka taata m ga-akọrọ unu akụkọ ifo ihe mere ọkụkụ ji abọ ala ihe mere ọkụkụ ji eme gịnị ehe kwụchanụ ntị unu n'ihi na ọ bịa n'isi njedebe onye ọbụla ga-agwa anyị ihe ọ mụtara n'akụkọ ifo a ụbọchị buru gboo ụmụ anụ na-ebi n'udo o wee ruo otu afọ ụganị dakwasịrị ụmụ anụmanụ ha wee taa afụfụ taa afụfụ mesịa Ihe wee dị mma, ha wee mụta ihe n'afụfụ a ha tara. Ha wee kpọọ ọgbakọ n'ime onwe ha, wee sị na ihe mere ha mbụ ọ gaghị eme ha ọzọ. Ha wee kwuo sị na ha ga na-atụ ego ka e na-enye otu onye ka ọ na-ejide. Ọ ya-abụ mgbe ọbụla ụganị dakwasịrị ha, ka ha si na ya were gboo mkpa. E wee tụba aro wee sị, Kedụ onye a ga-enye ego a ka ọ na-ejide, onye kwesịrị ntụkwasị obi? Ọtụtụ wee nyebe na-atụ aka na-asị ka e nye ha ụfọdụ asị ka e nye onye a ụfọdụ asị ka e nye onye a na mbụ e bu ụzọ sị ka e nye mbe ọ kwa unu ma mbe a sị ka e nye mbe mana ụfọdụ sị mba na ha agaghị enye mbe n'ihi na mbe dị oke aghụghọ na o nwere ike mgbe a ga-asị ya ya weta ego a akụkọ abaa n'ime ya a wee sị na ha agaghị enye ya mbe a wee sị kedu onye ọzọ a ga-enye ya a sị ka e nye ya edi mana imirikiti ụmụ anụ bidoro tamube wee sị na ha agaghị enye edi ego ha ka o jidere ha na o nwere ike edi nọrọ n'ụra onye ọzọ abịa zuru ego ha ha sị na a ma nye edi e wee sịzie kedu onye ọzọ a ga-enye ego a ga na-ejidere ha e wee sị ka e nye ya agụ ụfọdụ ụmụ anụmanụ kwetere ndị bụ enyi agụ kwetere mana ndị ọzọ sị na ha agaghị ekweta ka e nye ya agụ n'ihi na o ruo mgbe a ga-asị agụ ya nye ha ego ha agụ nwere ike gosi ha na ọ yanwa karịsị akpacha anya ọ tagbuo ụfọdụ n'ime ha e wee sị ebe ọ bụ na ọ dịgo otu a kedu ihe a ga-emezi ha ga-anọ n'afụfụ ebe ha ga-atụkọta ego ọ bụrụzi onye a ga-enye ya bụ nsogbu oge a na-ekwu ihe a ọkụkụ wee makapụta wee mee ngala mee ngala mee ngala sị na ọ yanwa ka a ga-enye ya na o nweghị onye ọbụla ka ya wee mara ihe n'obodo ụmụ anụmanụ e wee sị ọkụkụ kedu ka o esi wee debe ego a ọkụkụ bidoro na-etu ọnụ na-etu ọnụ ụfọdụ ụmụ anụmanụ a na-ayọ ya sị ya ya etuzina ọnụ ya kotu aka ya e wee sị okay ebe ọ bụ na e nweghị onye ọzọ a hụrụ a ga-enye ego a ka e nyezie ya ọkụkụ n'ihi na ha mara na ha karịrị ọkụkụ ọkụkụ agaghị efe n'enu ọ gakwa na-agba ọsọ n'anị e nwere anụ ndị ga-ejide ya ma ọ gbaa ọsọ n'anị nwee ndị ga-ejide ya ma o fee n'enu e wee nye ọkụkụ ego a a tụkọtasị ego e nye ọkụkụ ọkụkụ wee baa n'ime oke ọhịa ebe mmadụ agaghị ama ụkwụ anaghị aga ebe a wee gwuo ana wee nie ego ahụ. Ihe a ka ọkụkụ na-eme ụbọchị a na-aga. O wee ruo otu ụbọchị, ihe a wee wute mbe n'ihi na ọ bụghị ya ka e nyere ego a. Mbe wee nwee anya ụfụ wee chọọ otu ọ ga-esi wee zuru ego a ọ maghị. O wee chebiri ọkụkụ otu ụbọchị wee sị ebe ọkụkụ na-eme ọnụ na ọ ga-egosi ya ihe o ji wee bụrụ mbe. O wee chebiri ọkụkụ otu ụbọchị n'abalị a tụkọtasịrị ego wee nye ọkụkụ. wee jee wee kporo ntu wee wụnye n'akpa ego ahụ ọkụkụ ya-ebu wee pụ ọkụkụ amaghị o wee ruo n'abalị ọkụkụ wee kuru akpa ego ahụ wee pụọ mana ka ọ na-aga bụ ọkụkụ ọ maghị na ntu ahụ dupuru akpa ego ahụ wee na-ada na-ada ofu ofu na-ada na-ada na-ada ganye na o rugo ebe oke ọhịa a ọ na-eni ego ahụ O wee nisie ya, wee naba. O wee pụta n'ụtụtụ echi, chi foo, mbe wee soro ntu ahụ wee na-aga, soro ntu ahụ wee gagide wee ruo n'oke ọhịa ebe ahụ ọkụkụ niri ego a wee bọọ ya, wee bukọrọ ego niile ahụ nabie. Ngwa ngwa ọ na-eru n'ụlọ, ọ kpọrọ onye na-akụ ekwe n'obodo sị ya sị kụọ ekwe. Ka ndị mmadụ pụta, ka ụmụ anụmanụ pụta na nyanwa bụ mbe chọrọ iwere ego nke ya na ọ nwee mkpa dakwasịrị ya ka o wee gboo mkpa. E wee kụọ ekwe, ụmụ anụmanụ wee pụta, e wee sị ọkụkụ ya jee bupụta ego ahụ na mbe chọrọ iwere nke ya. Ọkụkụ wee gwa ha sị na chi ejigo, ha chere echi ka o jee ka o bupụta ya. Mbe wee sị na ya ga-eche. Mana mgbe chi foro, ọkụkụ jere ebe ahụ, ọ fụkwaghị ego a. ọkụkụ wee bee tie mkpu n'oke olu gbakwuru ụmụnna ya yọọ ha sị ha nekwa ihe na-emenụ na ha nye obere oge ka o nwee ike wee jee mara ka ya na ego a esi wee mee mgbe ahụ ka mbe ji wee pụta wee mụba ọkụkụ amụ wee na-asị ya na ọ ka na-eme ngala na-eme mpako na onweghị anụ ọbụla ka ya wee mara ihe ma ọ bụ wee ka ya wee nwee uche na ya mee ngwa ngwa nye ya ego ya na ọ chọrọ iji ya wee gboo mkpa Ihe a ka e megidere oo, o wee doo anya e wee fụ na ọkụkụ ama nwepụtanwuzi ego ụmụ anụmanụ e wee chụba ya n'obodo mana ihe kasị wee wute ọkụkụ abụghị na ego funarị ya kata mana ọ bụ ajọ aha o butere ya ihe a mere ọkụkụ wee gbapụ n'obodo Mana ọ gbapụsịrị ebe ahụ ọ gbagara ama gbakwara e jee ebe ahụ wee dunata ọkụkụ sị ya na iwu bụ na ọ ga-enye ụmụ anụmanụ ego ha ọkụkụ wee ka na-achụ ego ahụ ọ ya kpatara tata ebe ọbụla ị fụrụ ọkụkụ ọ na-abọghasị ana ọ ka na-achụ ego ahụ ụmụ anụmanụ bunyere ya kemgbe ahụ nyanwa ka ọ ka na-achụ wee ruo taa ọ bụ nke a mere ọkụkụ ji abọghasị ana wee ruo tata ndewonụ ụmụaka ndewo maazị Chinwatakwakụ ehe dịka akụkọ ifo a bịagoro n'isi njedebe ọ ga-amasị m ka otu onye were igwe okwu gwa anyị ihe ọ mụtara ọ bụrụ na ị kwụrụ ọtọ ị gwa anyị aha gị gwa anyị afọ ole ị dị wee gwa anyị ihe ị mụtara na ya bụ akụkọ ifo ngwa ehe ngwa nyenụ ya igwe okwu Ndewo ụmụaka ibe m. Ndewo. Aha m bụ Makuo. Adị m afọ iri iri na abụọ. Ihe m mụtara n'akụkọ ifo a bụ na ọ dịrọ mma ime ngala na ọ ngala ọkụkọ mere ka o ji tufuo ego ndị obodo nyere ya. Daalụ. Hmm, daalụ. Kụọrọnụ ya aka. Onye ọzọ kedu onye? Ehe, ngwa nye ya igwe okwu. nye ya igwe okwu ndewo ụmụaka ibe m aha m bụ okeke chimamanda adị m ahọ iri na abụọ wenyite onu gị aha m bụ okeke chimamanda adị m ahọ iri na abụọ ihe m mụtara bụ na ọ dịrọ mma izu ori ka mbe si wee zuo ego e nyere ọkụkọ ka o dobelu ụmụ anụmanụ ndewo ndewo kụalụnụ aka ehe ụmụaka ndewo nụ ndewo maazị Chinwata Park ehe dịka akụkọ ifo nke taata bịara n'isi njedebe unu anyego anyị ihe mmụta dị na ya Ngala adịghị mma, mpako. Ọ bụ mpako ọkụkụ mere mbe ji wee maa imi n'anị wee zuo ego e nyere ya ka e debere ụmụ anụmanụ. Ihe mmụta dị na ya bụ na ngala adịghị mma. Ọzọkwa bụ na izu ohi adịghị mma maka na mbe zuru ego e nyere ọkụkụ ka o debere ụmụ anụmanụ ọkwa na eziokwu mhm. ee igbo mụrụ nze mụọ ọzọ anyị na-asị unu daalụ n'ebe a ka anyị na-eweta n'isi njedebe n'agba nke taata n'oge akụkọ ifo ebe anyị na ụmụaka na-anọ cheta na anyị na gị na-anọkwa ụbọchị fraịde ọbụla ma ọ bụrụ na ọ kụọ elekere ise nke uhuruchi wee na-ayọ gị ka i binyere anyị aka na folo na Facebook jekwa na YouTube ka i binyere anyị aka na sọskraịbụ metụ aka na mgbịrịgba ahụ ka ọ na-akụ ọ ya-abụ mgbe ọbụla anyị gbagotere n'ikuku ka i nwee ike wee sonye anyị ndị be anyị ka emesịanụ